Táim anseo i dtuaisceart Chorcaí, in áit darb ainm Tulach Léis, i gceantar Dhúiche Eala. Ciallaíonn Tulach Léis Cnoc na mBothán, cé nach bhfuil siad le feiceáil anois. Táim anseo mar tá scéilín staire le fáil anseo, scéal a síolraíodh ó eachtraí a tharla fadó fadó agus a raibh tionchar mór acu ar oileán na hÉireann agus ar oileán na Breataine araon. In aice liom tá cloch ársa ghreanta, ceaptar gur timpeall an bhliain 800 a rinneadh í, agus in éineacht leis an gcros tá inscríbhinn Laidine agus Gréigise uirthi, leis an ainm Berechtuine le feiceáil. Cibé Berechtuine atá i gceist anseo, tá a scéal féin fite fuaite le scéal duine eile le hainm cosúil leis a deirtear go raibh anseo céad tríocha bliain roimhe sin arís. Sa seachtú haois bhí fadhb ag Oswy, rí Northumbria, Do bhí dhá thraidisiún Chríostaíochta ina ríocht. Ar thaobh amháin, do bhí traidisiún na gCeilteach, a tháinig ó Lindisfarne agus roimhe sin ó Oileán Í féin. Ar an taobh eile, do bhí traidisiún na Róimhe, a tháinig ón Róimh. Ar oileán na Breataine, do bhí na Ceiltigh ag teacht aduaidh agus na Rómhánaigh ag teacht aneas, agus iad go díreach in adharca a chéile i Northumbria. Bhí roinnt difríochtaí eatarthu, mar shampla do bhí corann nó stíl gruaige éagsúla acu. Na Rómhánaigh do bhí acu an chorann a chuirimid go hiondúil anois ar mhanaigh, fáinne gruaige a théann timpeall a gceann. Na Ceiltigh do bhí tosach a gceann lom ach gruaig fhada ar an gcúl agus deirtear uaireanta gur tháinig an chorann sin ó na draoithe féin. Níos suntasaí ná an chorann do bhí slite éagsúla ag an dá thaobh chun dáta na Cásca a ríomh, rud a d'fhágfadh daoine áirithe ina dtroscadh le linn an Charghais fad is a bhí a gcomharsana i mbun féasta na Cásca féin. Ach is dócha níos tábhachtaí ná na siombail sin ba é ceist na cumhachta féin a bhí ina chnámh spáirne eatarthu. Ní raibh oileán amháin mór a dhóthain do dhá ionad cumhachta. Do chuir Oswy roimhe an cheist a réiteach go deo agus reachtáil sé sionad san áit a bhfuil Whitby inniu sa bhliain 664. Ar thaobh amháin do bhí foireann na gCeilteach, le Colmán mar cheann orthu, agus ar thaobh eile do bhí foireann na Rómhánach, le Wilfrid ag caint ar a son. Cé go raibh Oswy ar dtús báúil do na Ceiltigh, faoi dheireadh do chuir na Rómhánaigh ina luí air go raibh an t-údarás ba thábhachtaí san eaglais ag an Aspal Peadar. é ainmnithe ag Íosa féin mar a chomharba, agus gan dabht tá cáil ar an bhfear céanna mar Pheadar na Róimhe, ní Peadar na hÉireann. Do bhí an lá leis na Rómhánaigh. Is féidir an iomarca béime a chur ar imeacht amháin mar an Sionad seo, ach fós is siombail áisiúil í do phróiseas a bhí ar siúl ag an am. Ní raibh dabht ach go raibh dearcadh difriúil ag Eaglais na gCeilteach. Tá filíocht na manach lán le híomhánna dearfacha an nádúir agus in ionad údarás na bhfear ar an domhan nádúrtha tá ómós umhal tugtha do shaothar an Chruthaitheora. Roinnt daoine ní rabhadar in ann seasamh le cinneadh an rí agus do chuaigh siad ar deoraíocht. Ar na daoine sin bhí Berichart agus deirtear gur tháinig sé, ag deireadh a chuid taistil, anseo go Tulach Léis. Gan dabht, agus mar a tharlaíonn sna scéalta seo, do bhí na draoithe áitiúla go hiomlán ina choinne, ach tar éis cath draíocht do bhí an lámh in uachtar ag Berichart. Is anseo a chuir sé faoi agus is anseo, faoin gcloch, a deirtear go bhfuil sé curtha. Is breá go mór liom rudaí mar seo, slabhraí a thosnaíonn i bhfad siar sa stair agus i bhfad uainn sa spás, le naisc a théann ó áit go háit, ó thréimhse go tréimhse, ó scéal go scéal fiú, go dtí go dtagann siad, faoi dheireadh thiar thall, go háit mar seo i dtuaisceart Chorcaí.